Tar éis dóibh an cluiche ceannais sraithe a chailliúint níos luaithe sa bhliain, tháinig Ard Mhacha chucu féin nuair a bhuadar Craobh Uladh an mhí seo caite. Fad is a theip ar an Mhí, Áth Cliath a chloí i gcluiche ceannais Laighean. Nuair a thugadar aghaidh ar a chéile sa ghrúpa anuraidh, is beag a bhí idir na foirne nuair a bhí an lámh in uachtar ag Ard Mhacha. Cé acu foireann a bheadh ag ceiliúradh i mbliana? Bhí Brian Tyers agus Eimear Gallagher i bPáirc Tailteann do bhabhta a haon de Chraobh TG4. Gairid arís agus Niamh Gallogly, cé go bhfuil haon ndéag ar a droim aici, tá sí ag dul siar ach arís botún eile ansan agus seo chugainn Caoimhe McNally anois i rás isteach os comhair an chúil. Siar anso agus Niamh Henderson á chur san thairis an dtrasnán. An Mhí arís ag teacht. Farrelly anois. Tacaithe laistigh anso, Sarah Wall, mo leathscéal, a bhí ann an chéad uair. Anois mar sin, Smyth is dóigh liom, isteach go dtí Vikki Wall agus tá brú anso anois ar McCann. Tacair an easóg agus tá sé sin neadaithe go hálainn. Níor éirigh léi neomat nó dhó ó shin, fuair sí an tarna deis. Nó sin é agus ní raibh sí chun an botún sin a dhéanamh faoi dhó ar chor ar bith. Tá's againn cé chomh dainséarach is atá Vikki nuair atá sí istigh sa cheithearnóg sin agus léirigh sé go hiomlán soiléir é sin faoin uair sin. Ach cífimid conas mar a bheidh ón dtaobh eile den bpáirc. Tá Druse ag rás chun tosaigh isteach i lár slí anseo. An pas beagán taobh thiar de ach McCoy ag teacht agus tá san críochnaithe go hálainn ar fad aige Aoife McCoy. Agus is é sin freagra den chéad scoth don scór deireanach a bhí faighte ag Vikki Wall. agus sin an bhagairt a bhaineann le Ard Mhacha leis an luas atá acu, tá siad breá ábalta dul thuas an pháirc, imreoirí a chur ar an liathróid le luas den chéad scoth agus críochnaíonn sin le Aoife McCoy. Anois Niamh Gallogly arís mar chosantóir le cois agus blúirín deas gadaíochta ansan ag an Mhí agus ar an bhfrithionsaí anois Vikki Wall agus Duggan in aice lena chéile. Wall ag tógaint na peile agus ag casadh agus ag dul sa tsiúl. Láithreach i mbéal na gluaiseacht, tá cinneadh le déanamh amach anseo. B'í seo an captaen Cleary, tá sé neadaithe go hálainn ar fad, ag teacht ó ghadaíocht i lár na páirce, an Mhí thar n-ais go láidir. Agus sin é, agus féach cé chomh dainséarach is atá an Mhí agus iad ag dul ar an bhfrithionsaí, go háirithe nuair a bhíonn Vikki Wall istigh ann. Tá láidreacht aici agus tá sí breá ábalta na línte sin a bhriseadh agus cé a bhí istigh ann ag fanacht ar an liathróid seachas Aoibhín Cleary. Trasna go dtí Cleary anois. Tá ábhar spáis, Gallogly ag tacú taobh léi ach tá sé sin críochnaithe go hálainn ag captaen na foirne. Buailte isteach ansan i lár slí chuig Aoife McCoy agus tá bearna anseo cosaint le déanamh agus, bhuel, do chimeádadar ón gcúl í ach go háirithe ach tá an pointe faighte aige Aoife McCoy. Duggan a d'iarraidh cloí léithe. Isteach go dtí Druse. Niamh Henderson. Áine Sheridan fé bhrú, trasna anso go dtí Coleman agus tá Kelly Mallon istigh agus do chríochnaigh sí é sin go diail ar fad, ní raibh ceathrú soicind aici. Sin é agus sin an fáth go bhfuil Ard Mhacha chomh dainséarach nuair atá siad ar an ionsaí. Féach ar chomh gasta is a bhí na pasanna sin pas amháin go dtí pas eile, Niamh Coleman istigh ansin go dtí Kelly Mallon agus an liathróid a chur go bog istigh sa choirnéal chun an cúl sin a bhaint amach. Botún má tá agus tá an pheil aige contae na Mí agus aige Duggan gafa trí thriúr agus an ceann seo buailte gairid Shauna Ennis istigh i mbéal an chúil agus tá cúl faighte aige Shauna Ennis do chontae na Mí, maireann siad go fóill. Sin é agus sin an t-aon rud a bhí de dhíth orthu. Tá cúpla nóiméid fós fágtha ar an gclog. Bhí cúl de dhíth orthu. Bhí Shauna Ennis, iarchaptaen na foirne, istigh ann agus ba mhór an cinneadh is atá siad. Trasna go dtí Katie Newe anois. Isteach i lár chun tosaigh go dtí Sheehy. Vikki Wall. Tá sé sin, má tá sé fada go leor, ealaíonta mar scór. Agus an uile imreoir i leath Ard Mhacha, Murray san áireamh,